ụmụ Igbo emere anyị eme ụmụ Igbo ụnụ ka m na-ajụ emere anyị eme ọ bụrụ na emere anyị eme gwanụ m onye mere anyị nwayọọ onye ka m jee buru mma wee pụta gwanụ m onye mere anyị ka m jee na be ya emere anyị eme na nwanne anyị ya nọ n'elu ụwa taba afụfụ ọ taba afụfụ wee taba afụfụ wee tasịa afụfụ ụwa ya nwekwa onye ya ajụ ese ya mgbe ọ na-ata afụfụ ọ bụrụ na ọ tagide afụfụ wee nwụọ ọnwụ ọ nwụzie ị fụzi ụmụnna akarịa ị fụzi escort akarịa ndị ya atụ ụtụ akpati akarịa akarịa ndị ya atụ ụtụ efi akarịa ma mgbe ahụ onye anwa dị ndụ taba afụfụ ofu ego o ji rie nri ofu ego o ji gwọọ ya ọrịa kwanne ọ taba afụfụ wee tasịa afụfụ ọ nwụzie ọnwụ ndị ahụ o jekwuru yọọ enyemaka ndị ahụ o jekwuru yọọ ha ka ha nyere ya aka ego ahụ ọ yọrọ onye ahụ ndị ndị ahụ asị ya na ọ dịrọ onye ahụ anwụzi ọnwụ ebupụtazi onye ahụ ego ka e were likwaa onye ahụ onye emere anyị eme emere anyị eme ụmụ Igbo ụnụ ka m na-ajụ nya bụ ajụjụ emere anyị eme ọ bụrụ na ọ bụ mmadụ mere anyị kpọkerenụ m onye ahụ onye ka m jee buru mma pụta na chi ọbụbọ ka m jee ọgụ na be onye ahụ onye ka m jee ọgụ na be onye ahụ onye maka na ife nwa ewegbuo m iwe ọ mụwa ọja m dịrị Chukwu eze mbem na anị Ọgbaru ife nwa na-ewe m iwe ọ na-ewe m iwe ngwa jezie nene akwamozu abụrụna oke mmemme na anị Igbo be anyị jezie nene akwamozu ejizi ya ama aka ị makwa na egburu m efi ise mgbe m kwara nne m Ị makwa na iri mgbe e gburu nne m o. ndị be anyị ọ maka onye ahụ a na-ekwu ya okwu nwere ike ọ bụrụ ego mere nne ya ji nwụọ ọnwụ ike ma na o ruzie o ruzie mgbe nne ya ya anwụ ọ kpọrọ ndị mmadụ wee bịa ka a kwaa nne ya ndị be anyị ọ maka ejizina ife ọjọọ anya isi ka m jụba m ajụjụ ị ya afụ mmadụ n'elu ụwa etu anwa mụwa ọja m dịrị Chukwu si nọrọ o nwekwa onye ma na mụ nọ o nwekwa onye ma na mụ nọ ma e nwezie ka m si nwụọ ọnwụ e nwee ka m si nwụọ ọnwụ ị jee na social media ị na-afụ rest in peace ị na-afụ ọja m dịrị Chukwu has gone ọ karịa karịa ma mgbe m dị ndụ o nwekwa onye kwuru maka mụ ndị be anyị ọ maka ọ maka mba anyị ụnụ ka m na-agwakwa nya bụ okwu emere anyị eme emere anyị eme gwanụ m onye mere anyị nya bụ ife nya ka m jee buru mma ka m jee ọgụ na be onye ahụ were nwayọ were nwayọ iwe na-ewe m iwe na-ewe m iwe na-ewe m ego ahụ ụnụ ya eji tụọrọ m ụtụ akpati tụọ ụtụ evi mgbe m ya anwụ wetanụ nya bụ ego nye m ka m jiri bụrụ mmadụ wetanụ nya bụ ego ka unu nye m ka m nwụrụ n'aka ejiri ife ọjọọ anya isi ka m jụba ejiri ife ọjọọ anya isi ọ nụ ube nwanne nya agbana ọsọ nwanne gị nọrọ n'ọrịa nwanne gị nọrọ na mkpa nyere ya aka ọ bụ mgbe nwanne gị nwụzie iwetazi onye ahụ ego were ya wee tụba ụtụ akpati were ya wee tụba ụtụ ejiji na ife ọ ga-anya isi nye ka m wee eze mgbe m ji buru mma emere anyị eme ụmụ igbo nọ ka m na-ajụ emere anyị eme iwe na-ewe m ọ bụrụ na emere anyị gwanụ m onye mere nya bụ ife nye ka m jee buru mma pụta na chi efogo ka m jee ọgụ na be onye ahụ onye m jee ọgụ na be onye ahụ onye maka na ife a na-ewe m iwe ọ na-ewe m iwe ndị be anyị emere anyị eme emere anyị eme alụ na-emezikwe alụ gba afọ jee ma bụrụ omenala ngwanụ ka m nataba anataba emere anyị eme ọ bụrụ na emere anyị eme ngwa gwanụ m onye mere anyị gwanụ m onye mere anyị ka m jee ọgụ na be onye ahụ onye emere anyị eme ka m jebekwara onwe m